Amalawi tamvetserani izi nkhani yokhuzana ndi Lita amene wasowa ku Mzuzu. Eya abambowa tathokoza eetu nda basi ndine ndi sister wanga ndi Lita yomweyo yemwe waphedwayo eetu nde sister wanga nde. mafuna amve mzi- nkhani imene ndinaimva kale omwe ayifotokoza kale pa chani pa facebook ya pa samba lanu ndayona etu mkulu wanga eh, nkhani zake za fumu nzomvekera apa ndi apa etu apa pa family yonse ili kunyumba kwake yu- akufufuzabe eh, mtembowo sunapezeke mpaka pano Eh, koma anthu ena komweko aku- akuyankhula kuti ali moyo Eh, anthu omwe anayimbira mafoni mama kuti aa tamupha mwakuti mwakuti Lita tamupha mwakuti mwakuti kuti apeza apezako anthu atatu atatu eh anali gulu apezako anthu atatu ndiomwe agwidwapo Nde kuti iyeyo Lita sakuoneka and thupi lake silikuoneka nde akadali mofufuza makolo chipitileni mamawa mpaka pano akadali kutani kufufuza eh kuphatikizana ndi boma eetu nde maumboni akapezeka bwinobwino nde tikuuzani kuti aa bambo zatani eh zika- zikasindikizika kuti zili confirm kuti ah, tamuuza sister wathu kapena ali moyo eh, chifukwa nkhani zili pawiri ali moyo ena kuti ali moyo ena kuti watani watisiya Nkhani imene yapangisa kuti Lita asowe ndi nkhani yokhuza chikondi. Litayi anali pa ubwenzi ndi mkulu wina wake nthawi inayake. Nde awiriwa Mu chibwenzi chawo anapezeka kuti asiyana maganizo ndipo chibwenzi chawo chinapezeka kuti chatha. Nde m'bamboyi analibe akusunga mangawa kumusungira Lita pamene mkazi sankadziwa china chilichonse pamene iye moyo wake unkapitilira. Nde lero mkulu ameneyi anamchita upo Lita kunena kuti wamusowesa. Ndipo pakadali pano Lita sanapezekebe. Ena akunena kuti Lita akhoza kukhala kuti waphedwa ndi mkulu ameneyi. Ena akunena kuti Lita ali moyo. Anthu ena amene amayimba mafoni kumanena kuti amupha Lita, agwidwa. Zimenezi zikupereka chiyembekezo kunena kuti amenewa apereka umboni. kunena kuti kodi Lita ali moyo kapena Lita waphedwa. Atsikana mukamapanga zibwenzi muziona kaye kuti amene mukupanga naye ubwenzi ndi munthu wotani. Anthu ena amakhala akubisa khalidwe, amakhala ndi chimtima choipa. Zimenezi ndi zimene zikumuchitikira nzanu Lita amene wasowa mpakana pano sanapezekebe. Mkulu ameneyi akuoneka kuti ni munthu oipa mtima kwambiri. Akufunisisa atachosa moyo wa Lita. Sakufunaso kuti Lita atagwa mchikondi ndi mamuna wina. Nkhani imene yavuta kwambiri pamenepa ndi nsanje. imene mkulu ameneyi ali naye sakutha kutha kuvomereza kunena kuti chibwenzi chawo chinatha ndiye akukakamizabe zinthu kuti mpakana achose moyo wa lita ndiye tikunena kuti asikana muziyamba kaye mwaona amene mukugwa naye mchikondi mufufuzeni kunena kuti kodi mbuyomu anali pa ubwenzi ndi ndani musanapanga musanapange chibwenzi naye Zimenezi zimathandizira kuti inuyo chibwenzi chanu chidzathe kukhala cholimba than kuti muzingofikira kugwa mchibwenzi ndi wina aliyense amene simunathe kumuziwa khalidwe lake. Ena amakhala kuti ndi zifwamba koma pa nthawi imene mukupanga nawo chibwenzi amakhala akubisa khalidwe lawo. Khalani ndi nthawi yokutha kaye kumufufuza munthu musanamuvomere kuti mugwe naye mchikondi. Lero Lita ndi uyu akufera chikondi. Akufuna afere chikondi chifukwa choti anagwa mchikondi ndi mkulu wina wake, munthu woipa mtima amene akufuna kuchosa moyo wake mmalo moti angovomereza kunena kuti chikondi chawo chinatha. ndipo aliyense ayendere yake lero lita afera chikondi nkhani iyi ikadafufuzidwabe kuti tiziwe kuti kodi lita ali moyo kapena wamwalira tikhala tikukupasani ma updates okhuzana ndi lita mmene zikuchitikira pa ground kunena kuti kodi nkhani yake ithera pati. Apolisi nawonso akuonetsa kuti nkhani imeneyi ayilowererapo ndipo akupanga kafukufuku kuti adziwe choonadi chenicheni chimene chikhoza kukhala kuti chamupha Lita kapena ni ndani amene watenga Lita ndikumusowesa? Lita ni nsikana amene amakhala ku Mzuzu ndipo azibambo nanuso uthenga umenewo ndi wanu tiyeni tizitha kuvomeleza ngati chikondi chatha vomelezani kuti chikondi chatha osakakamila zinthu ayi Aliyense anabadwa yekha yekha.